Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, men and women of Goodwill. My name again still remain Onyebuchi Nwashigburubi, known as the Gracia or the Sea of the Sea. Nna ndị be anyị

from UK is it UK telling me nna kedu ihe na-ahịọ oge nkere na ndị obodo ha na o nwere e- group ebe ọ nọ o wee na-akpọtụ o wee sị ka ọ bring it to me m jụba ya kedu ihe na-akpọtụ

ị ma na oge nkere kpọrọ ngozi kpọrọ pm maazị simon ekpa iyi

oge nkere mee a- explode kpọba ụmụnna ya iyi kpọba our pm iyi ha nwekwa the mind gaa na group ha nọkwa ya akọbakwa ntu about pm o nwere okwu m na-achọghị imetụ aka ha ma okwu ọ mana mgbe o ruru anọ m anywhere ha nọ na-eme o nwe ihe ha na-eme m na-amaha oge ya eru mgbe m ma atọpere ụnụ ngịga like I said earlier ihe pm na-aga through today Ngozi Orabueze ma anya oge nkere ma anya ị watchizie character oge nkere na o jizi akpọ pm iyi ị jụọ sị ọ kwa this same oge nkere pụtara gwa ụnụ oh everybody knows that i call him my pm i i spoke to him pm maazị simon ekpa s- spoke to me o wee jụọ m sị m kedu maka your children m wee sị ya ya my children dị mma go and now look at the okay unu anọbe na meeting gaa ga jụọ na caucus the morale o jizi akpọ pm iyi na some of you ya na-ajụ nna oge nkere ọ ya nwa mụdoro pm the type of morale o ji akpọ ya iyi na nke ikpeazụ a but i want to send message to oge nkere and all of them ngozi orabueze oge nkere and all of them Nobody will hide his or herself for too long. You people can no longer hide. Ọ dị mma olu nshi apụta ndị nọkwa na-ahụ ụnụ. But I want to tell every Biafran listening to me. Onye oge nkere ji foto ndị ọcha wee na-aghọrị. Ọ bụrụ na ị nọ na this very struggle itosi gị ịma onye a na-akpọ Tony Nnadi Tony Nnadi snap picture including snap picture with even uh, kezi ihe a na-akpọ ịga US the onye dị in charge of ke ihe a na-akpọ Senate ka ọ gịnị nwanụ he snap picture with those of them then were ya na-achọ iri ụmụ Biafra mugu were ya na-achọ ịdiscredit maazị Nnamdi Kanu saying o oh, maazị Nnamdi Kanu claims glory na ya na-arụ maazị Nnamdi Kanu na-eclaim glory at the end of the day today where is, where is Tony Nnadi none of you are seeing Tony Nnadi it is now glaring clear that Tony Nnadi was sent by Nigerian government is it not clear to most of you now

if you come pretending oh maazị simon ekpa i love maazị simon ekpa very well everybody knows i call him my boss the same person you call your boss yesterday nọ n'ime prison because of biafra and i'm sending this message to igwe butuzo and the rest of the men on the ground if you people support oge nkere na ọ na-akpọrọba pm iyi all because of pm ka because of biafra ka pm ji wee nọrọ na nga because of pm because of biafra ka pm ji wee nọrọ na nga mgbe pm nọ outside biafra gara far when pm was outside biafra struggle gara far than ụmụ ihe a ha na-akọtọrị ụmụ ọrịtọrị a Oge Nkere na Ngozi Orabueze nọ na-aghụtọgharị aka onye mee ya na-achọ one year ọkwa ọ ga-ana Ngozi Orabueze sị ndị na-eso ya that happy one year independent ahụrụ m ụdịrị insult ha na-enye na comment happy one year independent chineke nna meere m ebere Uwazuruike no do it like this Ralph Uwazuruike no do it like this ọ bụrụ na o mekwe ka m benda in fact Ralph Uwazuruike ya na-asị na ndị a nwere moral na ndị a nwere moral karịa ya nwa na onwe o nwee mind bịa na-agwa ụmụ Biafra type happy one year that uh, December will make it one year of Biafra independence shaw na pwa ị hụrụ ụnụ shaw ụnụ Chineke nna meere ụnụ ebere Obinigwe meere ụnụ niile ebere those of you fighting against Biafra, Biafra will fight against each and every one of you. And this message to the men on the ground. If you allow Oge Nkere na ọ na- ọ na-akpọrọba PM iyi na-emere m onu o si wee masị ya if you people allow him i will know that uh, uh, unu nwa na onwe unu sef m were microscope nyo unu enyo maka m onwe m ana m ekwu nke m hoo ha ọ bụrụ na unu gba nkịtị pụta na-asị Oge Nkere nke a ọ na-akpọ pm iyi ọ maka biafra ka pm ji wee baa n'ime o nweghị onye n'ime ụnụ ya akwụdonwu a na-asị na a ya-egbu ya ego niile a na-ekwe na nkwa ya ajụ since pm na-anọghị kedu ihe ndị a niile mepụtagoro evangelism hosai o nwere ihe ọ gwa m ihe ọ for good one year now a ya-asị gị ha na-emepụtagoro ị sitie down ma ndị na-eso ngozi ọrabụeze ọsọ happy one year independence happy one year biafra anniversary ị sitigo down ị chekigonu were calculator gị pịa ya na ọ bụrụ na o nwere ọfọtọghị gị n'isi i tosiri resign from iso ngozi from iso oge nkere these are two worst demon mgbe niile ọ nọ ịma m na-ekwu okwu a ha na-asị oh, you are blackmailing ngozi you are blackmailing oge nkere mgbe niile m na-agwa ụnụ sị ụnụ ị hụrụ this oge nkere na-apụta asị ụnụ I call him my boss go to my program thank God na all my programs nọ on social media go to ebe niile m mere exposition oge nkere ị ya-anụ ebe m na-agwa gị sị gị oge nkere will still go against PM we saw it in DOS

if you watched as at the time I started exposing ihe a chọrọ eh, ịtụ PM nga as at the time m bidoro mebegonu mgbe PM nọ around m bidoro kwube due to the prophecies that I had warning PM ọ ha na-asponsor attack against me ada akọ ihe niile o nwere ụdịrị propaganda m na-anụtafobe their own social media attack to silence and

I was I was saying it telling you people I have seen the DOS ihe a bụ ole ndị DOS si wee bịa ole a ka oge nkere si wee bịa ole ndị DOS si wee bịa ole a ka oge nkere si wee bịa at the last bus stop of oge nkere and Akparawa bụ ime PM insult o mebe if I tell you something write it down and you ihe m ji eme gị address Clement Anato you have followed me for too long ị daba iberibe m gwa gị na ị dabago iberibe ọ bụ tata ka mụ na gị maara on social media ma gị one on one you left the DOS because of their sabotage because of their crooked lifestyle ị joina PM Maazị Simon Ekpa and at the end of the day ndị ị joinziri bụ sabo group people bụ oh PM oh, my personal love and savior a m na-ajụ gị Clement Anato ke ihe dị iche na Biafra before and now ị dị proud of Biafra before and now ajụọ gị ị ya-ekwu na ọ mgbe PM nọ ị dị proud na o nwere ihe ị ma ha niile na-eme e see foto with onye ọcha ọ tata ka ị hụrụ foto ị chọọ ndị onye segoro the highest photo in this very struggle ị ga meet Tony Nnadi Tony Nnadi na-eme vidio from United States Congress House mee vidio from there at the end of the day kee ebe ọ nọ maazị Nnamdi Kanu gwa anyị na this man na-arụ ọrụ Nigerian government they paid him ọ chọrọ ka o winie support to subside Biafra

ị gee ntị ihe m na-ekwu mgbe m na-asupport Ngozi ana m agwa gị sị gị na ọ bụrụ na m gwa gị m release the second prophecy ọsọ pụ gị n'ọkpa you may not talk about Biafra again you will feel that we they have conquered us and nobody jụrụ m sị m kedu ihe that prophecy bụ I am not here

ọ kaara mma m needie ihe ọbụna m needịrị m pụta gwa ụnụ sị ụnụ na lekwenụ ka o si akpa m than ịga gaa ree my conscience nọzie na-eti the reason why I speak the same way I do today is because I never sold my conscience my conscience is alive that is the reason why Onyebuchi nwa shi gburu bụ ihe pick phone na kwuo ihe ọbụna ọ chọrọ ikwu agbatana I call PM my personal lord and savior I call him my boss gaa gaa checkie his video mgbe ọ na-atry they went as far as kpọpụta ex-wife of PM Oge Nkere wee ghaa asị I speak to PM more than 30 minutes at the end of the day onye ọ sị gị na ọ na-ahụ ka ọ na-akparịzi ọ na-akparịzi go and ask them meeting ha mere

o nwere o nwere one of our brother nọ na their group that our brother nọ na their group ha na-epost ihe ha na-epost ma ihe Oge Nkere kpọga pm but earlier i have gotten information already m sị mba ka m gbaa nkịtị I no go talk mana that our brother kwuru ihe na-aga on in their group sị m na m sị okay ihe ọ- ihe ọ get we go out of hand mana aga m atọpechara gị ngịga because there are more and aga m atọpechara gị ngịga because there are more the reason unu ya pụta jụba ha question ihe a bụ the same thing ndị DOS mere ọ ha nwa na-asupply a- a- asupport Ikenga Uruagu Ọkpọntụ na Uruagu to insult maazị Nnamdi Kanu m wee gwa unu sị unu na ndị niile na-apretend oh my pm bụ my personal lord ya nwa bụ savior ya nwa bụ nke a they will turn around tomorrow and begin to insult him unu sị na ọ gaghị eme ọ gaghị eme it will not happen it will not happen what is happening now what is happening now what is happening now but i want to let you know Oge Nkere o nwe ụgwọ ọbụla a kwụrụ gị in this very struggle that you can be able to put the struggle down gị na Ngozi Ọrabụeze ihe ada dị ọra mma na-ebe n'ụtụtụ bụ ihe mere ada dị ọra mma bidoro n'ụtụtụ na-ebe na-asị na o nwekwe ihe na-esere Oge Nkere na Ngozi Ọrabụeze o bidoro n'ụtụtụ mmụọ na mmadụ so na these two people bụ station na ha i si ebe a gbapụta ị sị okay i sobe ebe a na ọ the same thing sorry for the network delay Nigerian government kpọrọ brain wee mata sị na ọ bụrụ na ha ga-eji double side wee bịa na a savior might come and we might follow them so they put Oge Nkere and Ngozi Ọrabụeze so ọ ya-abụ ị nọkata ị sị ee Oge Nkere i so Oge Nkere Ngozi Ọrabụeze i so Ngozi Ọrabụeze unu nọ na-agbagharị unu nọ na-agbagharị abụghị m onye na-eso mmadụ I, I no dey answer person uh, ihe anyị na-adanye n'ọkụ m sị gị saa saa saa no ihe m ji maka ya wee bịa bụ maka freedom maka Biafra struggle ka m ji maka ya wee bịa and you need to talk about na network biko ọ bụrụ na ị ka nọ ebe a na-anụ ihe m na-ekwu can i see your hands up if you are still here listening to me can i see your hands up network have log it out what brought me in this very thing bụ maka Biafra struggle and if you are not talking about the struggle all you are talking is nonsense as as simple as abcd sorry your network can na torment if you are not talking about biafra you are talking nonsense i thank all biafra people at least those people standing their ground to challenge mgbe oge nkere bidoro gufube kpọba pm iyi I thank them nna m i mechakwa ị pụta bịa bịa saa PM ị ka na anaghị I call him my boss I call him because I told you people ọ wụ ị na-esupport go to my program ọ wụ ị na-esupport na-aga ịhụ ya ya amị ya ọ wụ ị na-esupport gị hụ ya ya amịa he will come out with you. and I told you people please network is becoming the problem and I told you people he who forge an identity will never give you Biafra go and check my old program onye ọbụla nọkatara forge identity will never give you freedom kedu aka ọ ya-eji enye gị freedom aka o ji wee forge ihe is that aka ka ọ ya-eji enye unu freedom anyị nọdụ anyị jụọ onwe anyị anyị sit down we are looking for Biafra but we must be realistic cheki onye ya-enye anyị freedom ọ bụ otu akarịogori ọbụla mapụtara anyị soe n'azụ kere ekwe soe otu bunkum compound fool ọbụla pụtara anyị amapụta kwụrụ ekere ekwe soe ụnụ ahụgo n'ebe ọ- ebe ọ kpa ụnụ aga the the the delegitimization of the terrorists tosiri inye anyị freedom we are no longer talking about it ọ isezi foto with onye ọcha o nwere onye ọcha nọ achọrọ m ise foto nse foto n'ụwa m mara na nwashi gburu obi e- e- e- e- akarịgo egwu na m ma agakwa chọọ ndị ọcha nga nga chọọ otu onye ọcha Kedu ebe m ma enweta otu onye kọrọ na see foto dee ya yes nwashi gburu obi in United States of Biafra anọzi m na White House m wee sị m okay nwashi gburu obi erugo nsị nwashi gburu obi for Biafra ebe ọ ndị ọcha ka unu na-eme ihe a mental slavery ka dị unu n'ahụ and before a na-asapụ most of you mental slavery n'ahụ ọ ya ete aka because ọ bago unu n'ime ọbara as of those supporting him ọ na-akpọ pm iyi na unu na-asupport ya echi ọ kpọọ gị iyi apụtakwana bịa sị oh look at what he is doing ọ na ọ dụ ka ndị na-asupport Ngozi Orabueze mgbe a na-ekwu ha asị don't mind him don't mind him most of them na-eme nke ọbụna a chụọrọ ya bịa ibi enye m voice most of them bụ nke ọbụna ọ pịara ya bụ ibi enye m voice o na mgbe ị na-ekwukwe anyị na-ekwu ihe a unu enyecha m voice nlee ya anya nsị taa gbafuo I don't speak about it m gewe gecha mgbafuo maka if I speak about it m na-azọziri gị justice but mgbe ihe a na-eme anyị na-ekwu ya ị sị na anyị bụ ndị ara anyị amaha ihe e hitzie gị i were onwe gị bịa ka m pụta taa freedom ya abịa o ọ ya abịa e no get as e go be freedom ya abịa mana mgbe freedom bịara to men on the ground you mu people must resist if you people are there for this very freedom you people must resist the insult oge nkere na-enye pm this direct insult must stop onweghị mana onye ara na-eme nkọeri right from mgbe o bidoro you people are idiots you people wants to sabotage my boss ọkwa ihe ọ na-ekwu boss ya asịzi na unu chọrọ ime ya sabotage ka ọ na-akpọzi iyi na-akpọzi boss ya onwe all kinds of unprintable name oge nkere na-akpọta for Simon Ekpa oge nkere a chọba ndị ma ihe lee n'oge nkere onye buoro battery ya onye na-aṅụ nkwụ o shi n'elu nwaanyị nke a pụta ọ magoro n'elu nwaanyị nke ọzọ he will never give you freedom because he is not sincere and he is too fake he cannot even in a million years to come sobe oge nkere i socha oge nkere those of you some of you na-akpọ m iyi na-eso oge nkere i laugh at you i socha oge nkere i ya-emecha chi yeta somebody na-ajụ m what are you doing to get biafra what are the people na-eso ị na-asupport doing Maazị Simon Ekpa Maazị Nnamdi Kanu remains the face of Biafra. Ihe m na-eme in order to get Biafra bụ ihe a m na-eme na stating it very clear. kedu ihe ndị a na-eme iji wee nye gị biafra ndị anyị na-atụrụ ego every Saturday ga fundraising nye ha ego tụgharịzie na-akpọ maazị Simon Ekpa sacrifice goro nọdị n'ime because of biafra ndị DOS kpọrọ ya iyi akpọ a born fool ọ chọghị ịna ego nke a na ibi ya oge nkere ebidokwa na-add iyi nke ya chineke kpọkwa unu niile na ndị na-asupport ya ọkụ chineke kpọọ unu ọkụ o nwere some of them ihe m ji ekwu okwu a na-abụ o rubego na ọmị ọkpụkpụ o nwere some of them mgbe m na-ekwu okwu ya ama m ihe ha gara n'azụ ga na-akọ but it doesn't concern me it doesn't concern me ihe m ji ekwu okwu a na-abụ ọ baivago na sinkutus ha i received the message earlier o nwere somebody buru ụzọ gwa m ya before m receive zie onye nke ịbụa this our brother gwara m ya m sị ya oho unu kpara nkata our brother kpọrọ from UK United Kingdom unu kpara nkata akpa m sịzie ka m kwuo ya maka insult of PM oge ya-abịa a ya-ebupụta many things ma voice na social media ka a bịa kụwasịa akị oyibo nsugbe but ihe m dị against bụ this insult ị na-akpọ pm ọṅụ nkwụ oge nkere ọṅụ nkwụ oge nkere chameleon oge nkere I call PM my boss. Onye ọbụla ma na m na-akpọ ya my boss. Anyị nwa bụ gatekeeper. Gatekeeper who Aboki wey dey keep gate don dey insult the owner of the house. aboki wey be gatekeeper don dey insult the owner of the house agbacha ọsọ a ya-agụ mile ị hụrụ m mụ nwa bụ nwa ashigburu obi anọ m ebe a anọ m ebe a ya bido mma anọ ebe a ya bie maka chineke kere m mụ na unu n'ala anọ m ebe unu bido mma anọ ebe a ya bie from me from here it is goodbye don't forget to hit the like button and share hit the like button and share this very program to many platforms hit the like button and share ee eh? ọ bụrụkwa na i so na part of ndị na-akpọ m iyi dee iyi nke gị hmm? mma na akọrọetezi ụdịrị iyi a na-akpọ m nọ na maka ndị na-akpọ m you a born fool just ibi ide ya ibi ide ya bastard you a bastard bastard born fool ma ndị nke na-asị m you are an international beggar ọ ka mma na agụụ gụrụ m pụta gwa ndị mmadụ na agụụ na-agụ m than Oge Nkere nọ na-scam ụnụ o were ego na-eke Ngozi Ọrabueze tinye isi nke onye a tinye isi nke unu were shop dome pm n'isi naanị ya at the end of the day the same pm unu ji wee na-arịgoro that same pm ka unu na-akpọ iyi thunder finish all of you there ihe a bụ ihe ha mere u- u- u- Uwazirike they did it to Uwazirike they organize Uwazirike commanders lọbie ha ha abịazie Uwazirike was weak e mekwa na ndị nke organize lọbie ha how will pm feel mgbe ọ ya-anọ n'ime na-anụ na a na-akpọzi ya iyi maka ọ sị na udo dị onye ọbụla alụna ọgụ We- me and you heard that voice ọkwa voice ahụ bụ ihe pụtara okwu o voice a pm tiri bụ ihe pụtara okwu ụfọdụ ama m na uh, from too many quarters ha gwara m na ọ fake mana m onwe m m ma-asị gị na original do you know why okwu ọ na-apụta na ọ laikiri m ụdịrị okwu a ha jizi wee na-ebupụta onwe ha pm sị don't fight na a na-agwa pm na-asị ya na lelelelele ya sị no don't fight anyị niile bụ nwanne ka anyị nweta biafra the main people anyị tosiri ịlụso bụ ndị iro ọkwa that voice bụ ihe butere okwu due to gịnị pm etighi voice gbuo onye a tọọ onye a onye a bụ idiot onye a bụ ihe a maka ihe ha chere in order to jam ya ka a bido propaganda against pm ma pm manahịa ha na ihe sị no anyị niile bụ nwanne ha bidozie ha pụzie mee onwe ha organize bidozie gbawa pm war sị na pm na ọ nke a na ọ nke ọzọ na ọ bastard na ọ nke a na onye ka ọ bụ onye ka ọ bụ unu wepụta ọnụ unu ji eri ji eri ede unu na-akọ rubbish onye ka pm bụ Unu a- o- o- o- onye ka ọ bụ mgbe ị na-ekwu sị I call him my boss I call him everybody knows that I love him more than ana m egosi nke m ị maghị onye ọ bụ i were were na-azụ ụtọ onye ka ọ bụ ị gaga kpọpụta ex wife ya wee pụta na social media wee na-agha asị I blame Emma Maduabu na all of them ọkwa ị hụrụ ha niile eblemụrụ m ha ị kpọrọ ọfọ ogori mgbe niile m na-ekwu ihe a ha niile na-asị o oh, ye propagandist ka ihe niile a m kwuru ọ ha na-eme Oge Nkere Emma Maduabu bụ old man na ndị otu ya ha kpọrọ ya sị na ah, APM Oge Nkere magbule ụnụ na ihe mpụta gwa m na ụnụ able-bodied men ọ APM na unu ekunyene enwe mmiri ikunye monkey mmiri abụghị issue mana ịnapụta monkey cup ikunye enwe mmiri abụghị issue mana ịnapụta nwa enwe kọpụ napụta kọpụ that is where the problem lies that's where the problem lies mana agbacha ọsọ a ya-agụ maịl unu aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa this very freedom na-abịa God bless the Republic of Biafra and bless all of you that are watching me. Agbacha ọsọ a ya-agụ maịl. Share, share this, share this very program. o. Ọ bụrụ na ị share ya, m ma enwe problem with you.